Bi tɛnɛndon zuwɛnkalo tile mugan ani wolonwula san ba fila mugan ni fila ka bɔ ka mali den cɛ ani muso fo denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ni foli tɛmɛna ka bɔ yen kibaru min bɛ dugu la bɛɛ b'a kalama k'a lajɛ ka n da don kibaru in na k'a walawala n ye faamuyali min sɔrɔ a la a bɛ taa wolo min na munna a kɛra an ka hakilina la n bɛ n da don o la k'a walawala weleli cayara mesasi cayara maa min ye n wele maa min ye mesasi ci n ma k'a bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ ni ce u ni ce kanu na ne kelen tɛ kuma ne kelen ti yan ka n wele ko n ka bɔ n ka kuma n ka bɔ n ka kuma n kumabaliya dimi tɛ dusukasi tɛ fosi tɛ mɔgɔw ka kow taabolo tɛ kelen ye ne tɛ ne man teli ne bɛ kow cun k'a sumaya ka kow ɲɛɲini fɔlɔ ne tɛ mali la mɔgɔ minnu bɛ yen k'olu ɲɛɲini papiye minnu bɛ yen k'olu kalan papiyew tiɲɛ k'olu ɲini k'olu dɔn o kuma na ni y'olu bɛɛ ɲini k'olu dɔn kuma min ni n kan ka min fɔ kuma kan n b'o fɔ a kan komi ko nin ma kila a bɛɛ ma ɲɛdɔn mɛ n ye tɔmɔta minnu tɔmɔ a la ka faamuyali minnu sɔrɔ a la n bolo n bɛ se ka bɔ k'an lamɛnbagaw fana faamuya a bɛɛ y'a mɛn cogo min ne yɛrɛ y'a mɛn ten ko perezan ye papiye siɲɛ CNT y'a ka papiye min bila ka taa janfa papiye min bila ka taa ko perezan y'a siɲɛ ayiwa perezan y'a siɲɛ ne b'o faamuya faamuya cogoya min na n y'a fɔ n ka vocal tɛmɛnlenw na n k'u ye perezan bila choix de la u ye perezan bila choix la a k'a ɲɛna ta sɔrɔdasiw eh, maliki jawo ani jamanadenw perezan y'a préféré ka maliki jaw ta mɛ ne fɛ o tɛ kojugu ye mun na paseke perezan bɛ sigi don min a y'a yira a ka kuma kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ kelenya fɔ ale bɛ bɛn de nɔfɛ fɛn kana se ka don u dama ni ɲɔgɔn cɛ o de kama u ye ba ndaw wuli donc n'a y'o min fɔ a y'o baara de kɛ parce que n'a tun ye jamanadenw ta siɲɛ a tun bɛ fɔ ko maliki jaw ye min fɔ k'a ban'o ma paseke ninnu ye sɔrɔdasiw ye politiki mɔgɔ tɛ maliki jaw ninnu u bɛ pilasi minnu na n'i y'u yɛrɛ ɲininka n'i bilala pilasi min na dɔrɔn o de y'i ta ye ni e ye baara min k'i ye mɔgɔ man k'o bɔ i ta la o de y'i ta ye mɛ piyɛzi dɔ de bɛ siɲɛli in kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɔra u kumana bɛɛ y'i ta fɔ papiye dɔ bɛ yen papiye in siɲatiri t'a la tanpɔn t'a la bɛ ka yaala ko asimi ye min siɲɛ u kɛn bɛ ka caman bayɛlɛma a kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko eh, a fɔra ko eh, ministre ministre territorial k'o de kan ka na eh, élection organiser k'o tɛ tiɲɛ ye ko e- élection bɛ organiser ka kɛ komi organe unique o kuma tɛ tiɲɛ ye parce que n'a y'a sɔrɔ président tun bɛ b'o sira fɛ débat de tun bɛ kɛ ka sigi ka fɔ kɛ aw ye nin fɔ ninnu ye nin fɔ a ye bɛn fɔlɔ après maintenant président bɛ mɛn o ma kɛ mais an ɲɛ b'a sɛbɛn na ne yɛrɛ y'a ye papier la dɛ mais o kuma in tiɲɛ t'a la ɛɛ n bɛ min fɔ dɔrɔn perezan kɔni ye nin papiye in siɲɛ a yɛrɛ fɛ la ko tɛ ne bɛ se k'a fɔ ten mun na an b'a fɔ ten paseke choguel taara ni luwa min ye fo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de k'a faamu k'a fɔ choguel ni luwa min sera yen maliyɛn denw ye lasigi min kɛ ka bɛn a kan k'an ka élection tɛ di maa kelen ma bilen i k'a k'i sago ye ko élection bɛ kɛ jɛlenya de kan o kun o de taara choguel bolo mais yanni choguel ka taa n'a ye ani asimi de bɛnn'a kan choguel tɛ se ka wuli ka taa n'a ye ni asimi ma ye n'a ma sɔn a ma o de kun da ka di mali la mali kun bɛ se ka sini ka kisi sini ma sinikɛnɛ ma coup d'état wɛrɛ ma o de la ka da mun kan ibk taara n m'a fɔ ibk kun ma ko kolon kɛ dɛ mais ka ibk ta nin wagati la k'a teliya sigi tɛ jɔ tɛ élection kolon min kɛra depite sigi la suyɛnni kɛnɛkan ta min kɛra depite sigi la o de ye ibk ka taali teliya donc n'an ko ko mali kura fɛn min bɛ na ni kasara ni tiɲɛni ni jama ka girin ye mankan ye an kan k'o bɔ a la o de kama organe unique in tun kan ka kɛ pour que sini ma pour que ninnu olu yɛrɛ bɛna na élection min organiser mankan kana wuli a la mais o ma o ma ta en compte sisan u ye loi u ye article kura dɔ k'a la o ye 155 ye 155 ko cogo di ko asimi bɛ se k'i to a pilasi la militaire ninnu bɛɛ k'u bɛ se ka t'u pilasi la fo ni élection tɔ tora kalo naani ye u bɛ se ka démissionner ka kɛ candidat ye ka tɛmɛ ni ko b'a la min yɛrɛ diyara ne yɛrɛ ye parce que n y'a ye u ye ko in ta ka kɛ komi anw minnu ko k'a kana a kana a kana signer ka kɛ komi n'a sɔrɔ olu ye victoire kɛ mais ne b'u lajɛ est-ce que u kunkolo ka ɲi maa o maa ko ko papiye kun kana siɲɛ a tigi bɛɛ lajɛlen bɛ mali ko de la maa o maa ko ko papiye in ka siɲɛ n b'a fɔ aw ye ka tila ka segin k'a fɔ a ye a tigi bɛɛ lajɛlen bɛ faransi de ka baara la parce que papiye in siɲɛra siɲɛ kan min kan ko ka eh, élection ka to a cogo kɔrɔ la a bɛ faransi de a b'olu de favoriser a da ka d'olu de la parce que olu b'u profiter kɔrɔlen de kɔnɔ ka na n'u ka maa dɔ ye ka na mɔgɔ min sigi an da la u bɛ se ka continuer cogo min rébellion bɛ continuer ka maaw faa cogo min u bɛ se ka continuer ka mali wari suɲɛ cogo min u bɛ se ka continuer ka an to fantanya kɔnɔ denmisɛnninw ka taa sa ji kan o bɛɛ ju ye élection in de ye donc ni élection ni mɔgɔ kan ka tɛgɛrɛ fɔ k'i tɛgɛ fila kɔrɔta faransi n'a dɛmɛbagaw ala dan nin kelen ni loi kelen ma mɔgɔ dɔw fɛnɛ b'a la ko anw minnu ko ko anw minnu bɛ k'a fɔ k'an man an ma sɔn loi in ma diya an ye ko anw tɛ sɔrɔdasiw fɛ ne bɛ yɛlɛ de anw tɛ sɔrɔdasiw fɛ est ce que ka sɔrɔdasiw ka loi kelen pe vote ko sɔrɔdasiw bɛ se ka segin ka na kɛ président ye est ce que o sera loi bi kɔnɔntɔn ni fila yɛlɛmali la hakili ye fɛn ye a tilacogo ɲɛna bɛɛ k'i hakili jagabɔ la o loi kelen u kɛlen bɛ komi fɔlɔfɔlɔ u ye min ta papiye talen ko sokɛli bɛ mɔgɔ naani di k'o kɛ k'o don bɛɛ kunna awa sisan u kɛlen bɛ ka nin loi kelen de ta k'a fɔra ko article 155 ko n'o votera ko sɔrɔdasiw bɛ se ka kɛ eh, président ko donc mɔgɔ mɔgɔ tɛ loi mɔgɔ mɔgɔ ma jɛ ni signature ye o sigi o tigi si tɛ fɛ sɔrɔdasiw ka segin ka na fanga la maliyɛnw a y'aw hakili jagabɔ mali mali tɛ dɛ afiriki yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ min ko ko asimi ni sokɛli bɛ se ka kɛ k'an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ u ka kɛ kandida ye ne fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ n y'a fɔ don min hali ne lamɛnbagaw ma ne faamu u bɛɛ lajɛlen nana ne ka inbox fa i ye nin min fɔ i filila nin yɔrɔ la dɛ sariya y'a yira sariya ne y'a fɔ a don fɛnɛ ko sariya y'an ka sariya an ka sariya yɛlɛma n ye nin bɛɛ fɔ a vokali bɛ a y'a ɲini a ka taa lamɛn n ko mun na parce que an bɛ ka mali kura min jɔ an kana to folo folo folo la mali ka taa ka taa bin mali cibaga kɔrɔw tɛgɛ sɛgɛn min kɛra girinkajɔ min kɛra asimi yɛrɛ ye baara min kɛ n k'a bɛɛ bɛ taa ji la n y'a fɔ o don kabili asimi na wagati wagati wagati ni ba ndaw ta wagati ne ye kuma in fɔ donc ni a fɔra ko ko kelen nana kɛ bi ko anw bɛ tila ka ko juguya a ma kɛ yɛlɛko ye k'a fɔ ko militɛriw bɛ se ka kɛ eh, candidat ye ne bolo n'o jara mɔgɔ ye a jara ne de ye mais pas à n'importe quel prix dɛ k'a fɔ dɔrɔn u ka kɛ candidat u b'a la dɔrɔn u b'a la non non a don ma ne b'a fɔ cogo min ne ye n jigi sigi yɔrɔ de y'u la k'a dɔn k'a fɔ u bɛ mali ko la u bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ an ka mali t'u ka sira kan u ka mali wuli k'a jɔ mais bi u yɛrɛ ye doute créer donc maliyɛn bɛɛ lajɛlen hakili bɛɛ hakili ka bɛɛ hakili kan ka bila doute kan bi maa maa kun b'u fɛ cent pour cent hali afiriki hali ala ma taa panafricain minnu kun b'u dɛmɛ bɛɛ rekilela bi parce que mɔgɔ t'a dɔn u bɛ ka taa n'an ye sira min fɛ mais u yɛrɛ bolo ko nin loi in kɛra ko nin loi in jar'u la u bɛ se ka kɛ kandida ye siɲɛ fila o dɔrɔn tɛ u ye u banna ka loi min yɛrɛ vote n'o ye organe unique ye kalafili ka kɛ jɛlenya kɔnɔ o min ma vote dɛ o b'a yira k'a fɔ hali n'olu tora fanga la ka san tan kɛ n'o loi an bɛ kɛlɛ o kɛlɛ kɛ bi bi in na bonya kɔnɔ ka sɔrɔ an ma marisi kɛ an ma foyi kɛ o y'o kɛlɛ de ye fo loi in de ka yɛlɛma n'o loi in ma yɛlɛma olu ta don fɛnɛ olu de bɛ tila k'a organiser olu ka ministre des choses territoriales donc mɔgɔ min ka di u bɛ fanga d'u ma fanga tɛ bɔ fanga ça veut dire que a bɛ to kɔrɔ in na dɔrɔn n'i bɛna taa maa min ka di i b'a d'o ma n'e bɛna taa maa min ka di i b'a d'o ma an k'o de ka dabila a ka di maa ma sa maliyɛnw yɛrɛ ni bɛ mɔgɔ min fɛ ne bolo maliyɛnw ni bɛ asimi fɔ maliyɛnw kun m'a dɔn bi lɛtiri in siɲɛnen kɔfɛ mɛ k'a sɔrɔ lɛtiri in kun ma siɲɛ n'i kun ye maliyɛn sigi kɛmɛ kɛmɛ sigi la bi kɔnɔntɔn kun bɛ vote asimi ye k'a sɔrɔ a ma campagne kɛ mɔgɔw yɛrɛ kun sɔrɔla k'a fɔ ko ka taa asimi ko ka papiye siɲɛ ko k'a fɔ k'anw yɛrɛ de b'a a ɲini a laɲini kɛ asimi ka kɛ perezidan ye ne kun b'o tɛti la ne kun kun b'o kɔrɔ o don kama parce que pourquoi an y'a ye o don asimi bɛ jama de ka baara kɛ a bɛ maliyɛnw ka baara de la a gɛlɛyara cogo cogo a bɛ kɛ maliyɛnw ta ye mɛ bi maliyɛn bɛ kan k'i sigi k'i miiri siɲɛ fila ɛseke asimi bɛ baara min na anw ka baara don a bɛ k'a k'anw de wa ou bien baara in u bɛ k'a kɛ u yɛrɛ militɛri maa duuru de ni ɲɔgɔn cɛ ɲininkali bɛ gulon mɛ nin yɔrɔ la dɔrɔn n bɛ min fɔ maliyɛnw ye cɛ ni muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba an ka nin militɛri ninnu suteni an k'a dɔn k'a fɔ nin militɛri ninnu bi m'u bila yen u ma se ka farinya abada ka wuli k'u bɛna kudeta kɛ mɔgɔw dɔw de bɔra fagataw ka faga olu la banataw ka bana olu la pour que olu ka se ka bɔ o de sen fɛ ka na kudeta kɛ donc ka kuma kelen fɔ bɛɛ k'o bila i kunna nin ko min filɛ nin ko in ma ban n'a bɛ militɛriw yɛrɛ ɲɛna ko ko in bana ko in ma hali daminɛ n bɛ n'u hakili jigin tuguni tubabuw de ye fɛn ye olu ti yafa diɲɛnatigɛ maa si i tɛ don olu ka intérêt contre la hali miniti kelen k'olu bɛ yafa i ma militaire ninnu k'a bila u kunna k'a fɔ ko k'u ni tubabuw bɛ ɲɔgɔn na yan ni lahara cɛ wa tubabuw b'a to yen de fo bɛɛ hakili bɔlen ko tubabuw bɛ ta juru sara la u b'u ta juru sara kuma nin loi min nana nin diyara tubabu ye u bɛ tɛgɛrɛ fɔ nin kun mɛ kɛlɛ min b'u ni militɛriw cɛ nin t'a ban nin t'ale surunya k'a ban u sigilen bɛ ka militɛriw kɔnɔ k'a f'u ye dɔrɔn militɛriw ninnu ni tubabuw ka kari ɲɔgɔn na tɔ bɛ komi nun ni da e san kɛmɛ bɛ ban san bi duuru bɛ ban kuma tɛ san fila ma kalo mugan ma kalo mugan bɛ ban u k'a bila u kunna dɛ u bɛna na election de organiser u bɛ sira kɔrɔ min kan u b'o kelen kan a ma kɛ maliyɛn denw sago ye ni nin organisera n'u nan'u présenter ka bɔ k'a fɔ k'olu gagnera il suffit que jama dɔ ka sɔrɔ ka bɔ dɔrɔn k'a fɔ k'u ma jɛn ni militaires ka gagner ye tubabuw yɛrɛ bɛ jama former ka b'u contre la gbagbo ta kɛra an ɲɛna yan donc tubabuw b'u profite o fɛ k'u bolo k'u la ala ka kulu walaw ba kɛmɛ dɔn ɲɔgɔn fɛ parce que ne t'a ɲini ala fɛ fɛn o fɛn bɛ se ka nin ninnu tɔɲɔ k'u tɔɔrɔ n t'a ɲini ala k'o latigɛ kuwa ka d'a kan denmisɛnninw don ma fɛn ɲɛna mɛ mɔgɔ k'i da nɔ to kuma la ka fisa k'i ɲɛ nɔ to a la u k'u cɛsiri u k'u cɛsiri n'u ye nana ka n'a kɛ u kɔni bɛ kɛ candidat ye sa o mɔgɔ y'a fɔ k'u ka k'a ye mɔgɔ m'a fɔ k'u ka k'a ye le loi votera u bɛ k'a ye a diyara mɔgɔ ye fana a ma diya mɔgɔ ye u bɛ sigi hali ni mɔgɔ ma vote u bɛ sigi parce que mɔgɔ bɛ mɔgɔ minnu kan ka mɔgɔ lasigi olu yɛrɛ don mɔgɔ si tɛ den dɔn k'a kɔ don yɛrɛ la kuma lasurunya la mais u sigilen kɔfɛ u k'u gɛlɛya fɛnɛ mankan kana mɔgɔ de kana bɔ u contre la n'o kɛra dɔrɔn o tuma na o ye dingɛ jugu min sen nin ye u yɛrɛ nana jigin a kɔnɔ ka tila mɔgɔw bɛ ka kɔntan ko an tun bɛ fɛ u ka sigi fanga la effectivement an tun bɛ fɛ u ka sigi fanga la u ka taa ni mali ye yɔrɔ jan na afiriki bɛɛ jigi tun bɛ mali kan mais n bɛna min f'u ye u b'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ k'a fɔ ye politiki mɔgɔw politiki mɔgɔw ni tubabuw tilala nin analyse la a mɛnna parce que bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko politiki mɔgɔ tɛ se ka gagner gagner cogo t'u la mali la maliyɛnw y'u fɔɔnɔ de tubabu b'o kalama hali politiki mɔgɔw yɛrɛ b'o kalama mais porobilɛmu ye min ye mali wari bɛɛ lajɛlen sonyɛnen de b'olu de bolo bi asimi ninnu militɛri ninnu tɛ parti t'u bolo politiki mɔgɔ tɛ hali n'a sɔrɔ yɛrɛwolo b'a la ka taa karicɛw kɔnɔ ka taa u ka tɔn minnu sigi sigi ani dugu kɔnɔ a bɛɛ sigilen don militɛri ninnu ye o de kama a k'a bila u kun na k'a fɔ kɛlɛ in tɛ bi kɛlɛ ye dɛ ko in k'a fɔ ko militɛri ninnu k'u bɛ na fanga la k'u bɛ fɛ ka na fanga la a labɛnni daminɛla a mɛnna yɛrɛwolo bɛ ka fɛn fɛn sigi a bɛɛ sigitɔ de ye ka militɛri ninnu parti t'u bolo jɛkulu t'u bolo cogo min olu bɛna k'u olu de bɛna k'u ka parti politiki bi ne b'a bɛɛ fɔ aw ye tan de ye ni maa maa m'o fɔ i ma analyse yɛrɛ kɛ mais fanga t'u la olu fana tɛ politiki dɔn gɔngɔrɔ de bɛ tiga wɔrɔ ko dɔn ninnu minnu ni wari sunyɛnen b'u bolo a ka da a la cnt u ta ye hali bi eh, bube mayiga kelen ka parti asma o mɔgɔ seegin bɛ cnt kɔnɔ bube mayiga ye min sɔrɔ bube mayiga ka parti sigira mɔgɔ joli yɛrɛ adhérélen b'a la mɔgɔ seegin b'o bolo cnt kɔnɔ mɔgɔ ma vote olu bɛ yen seyidu kulubali o fana y'a ka parti kura min sigi o mɔgɔ n m'a dɔn secrétaire général wa o mun o président de olu bɛɛ bɛ CNT kɔnɔ donc k'a fɔ aw ye dɔrɔn maa minnu ni siga kɛlen b'u la n'u tɛ maa jɛlen ye ni maliyɛnw tɛ fɛ u ka na tuguni u yɛrɛ y'a dɔn ko maliyɛnw tɛ fɛ u ka na mais u b'u dogo ka na fasuguya wɛrɛ la ni maa ma kɛra président ye n'i ma se ka depitew sɔrɔ i kɛra chapeau lankolon de ye a preuve filɛ nin ye n'i y'a ye choguel ka luwa in rejetera choguel cnt mun bɛ kɔnɔ maa kelen pe tɛ yen min ye choguel ka ko nin tigi bɛ choguel tɔgɔya la a tɛ o mɔgɔ kelen pe a tɛ donc ni min tɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la o bɛ parti wɛrɛw tɔgɔ la wajibi n'u y'u bolo don ɲɔgɔn bolo u bɛ se ka diɲɛ luwa bɛɛ lasigi wa nin t'a bani a kɛra an ɲɛna ko nin ye élection dɔrɔn ye a y'aw sigi an b'a fɔ ko refondation ko ka mali yɛrɛ bayɛlɛma k'a sigi sigi cogo kura kan a b'aw sigi dɔrɔn a b'a lajɛ n'o luwaw sera u bɛ segin cogo min or luwa bɛɛ ka fisa ko zon minɛli luwaw depuis o ma taa bɛɛ b'a dɔn k'u tɛ tɛmɛ donc mali kura ko hali n'a ma dabila fɛɛrɛ kɔni nana sisan ne kɔni ka dɛmɛ ne t'a ɲini ala fɛ foyi kana transition sɔrɔ n b'o de fɔ bɛɛ ye parce que anw de ye transition in laɲini n'an tun ma IBK la ta transition tɛ na ka tila k'a ɲini lamɛnbaga bɛɛ fɛ bɛɛ ka nin ta ni hakili an k'an sigi an ka jateminɛ an ka filɛli kɛ filɛli tɛ ɲɛ ci an k'a lajɛ nin ko in an bɛ taa fo yɔrɔ jumɛn ninnu u bɛna na mun de kɛ tuguni k'a jira anw na k'a fɔ k'u bɛ Mali ko la k'u tɛ yɛrɛ ko la anw besoinnen b'o de la u ka soutenir u kana soutenir a tɔ b'o de bolo u bɛna wale jumɛn de kɛ sisan k'a jira maliyɛn denw na k'olu ta ye Mali ko ye ko mɔgɔ ko tɛ an besoin ne kɔni besoinnen bɛ ka u bɔ sira ye k'u taa yɔrɔ dɔn cɔcɔcɔ pour que n ka se k'a dɔn k'a fɔ ni n kan k'u soutenir ou bien ni n man k'u ka perezidanya soutenir a bɛɛ bɛ dépend kalo mugan in kɔnɔ baara min bɛna kɛ parce que ko caman da ɲagalen bɛ an tɛ ka taa fan dɔn a la u sigi ni bi cɛ zon kelen ma minɛ a ma taa fan dɔ la min minɛna Bakari Togola a bilala a filɛ a ka so kɔnɔ sunɔgɔ la bi maa minnu bɛ minɛ ni min bɔra ka taa réseaux sociaux kan n'e ka kuma ma ɲɛ an ɲɛ b'o de la an ɲɛ tɛ zon minɛli la kelen depuis u sigira jateminɛ ma dɔgɔ jateminɛ ma dɔgɔ baara ye u ye baara minnu kɛ min yɛrɛ kun bɛna kɛ baara koloma ye n'an b'a fɔ k'a bɛ taa faso kanu na rebelle kɛlɛ in bɔlen kɔ la o kun bɛna kɛ organe unique ko in ye fɛɛrɛ minɛna k'o bila u k'o bila o tɛ kɛ tuguni alors que mali bɛɛ de jɛr'o kan k'o ka kɛ donc maliyɛn denw bɛɛ lajɛlen ka laɲini belebele dɔ y'o ye min dara kɛrɛfɛ donc sisan an bɛ k'u lajɛ maliyɛn denw ye laɲini jumɛn kɛ min bɛna sabati ka d'a kan k'a fɔ nin CNT n'a fɔra ko loi bɛ to de kɔrɔ ka kɛ a loi bɛɛ bɛ rejeter n b'o yira u la fɔlɔ a k'aw sigi o kan mɔgɔ dɔw fɛnɛ kumana olu ko ko Shekɛli kan ka démissionner ko parce que ko Shekɛli ka laɲini ma sabati Shekɛli ka laɲini Asimi de ka laɲini ma sabati ka d'a kan laɲini ma kɛ Asimi kɔ maliyɛn denw de ka laɲini ma sabati ka d'a kan maliyɛn denw de ye nin laɲini Shekɛli tɛ o ye kelen ye filanan ni mɔgɔ bɔra nin ko in na a kunkolo kɔrɔtalen sokɛli kan lamɛn yan sokɛli de kun kɔrɔtalen bɔra yen parce que ala ma den diɲɛnatigɛ la pour que ne ka da i la ka tugu i kɔ f'i bɛ min fɔ i da la o n'i bɛ wale min kɛ olu ka kɛ kelen ye sokɛli an ye laɲini min kɛ ko n'ala sɔnna ma k'an ka laɲini bɛ sabati wa a y'a ka baara kɛ f'a dan a y'an ka laɲini ta ka taa n'a ye f'a sabati yɔrɔ la sokɛli ka a y'a ka baara kɛ o de se b'a ye ale tɛ député ye a ka député tɛ asam ale tɛ CNT kɔnɔ a ka mɔgɔ tɛ yen donc n'a ye rejeté la sokɛli y'a ka devoir kɛ awa o tɛ bɔ histoire kɔnɔ an b'o fɛnɛ sɛbɛn o bɛ fara histoire kan k'a fɔ sokɛli y'a laɲini don tɛmɛnenw na maliyɛnw ka laɲini bɛ se ka sabati cogo min a y'a laɲini don tɛmɛnenw na maliyɛnw bɛ se ka bɔ don o don coup d'état kɔnɔ cogo min ka bɔ don o don kalafiliko kɛlɛ kɔnɔ cogo min a y'o kɔni laɲini hali n'a ma sabati donc nin ko in bɛɛ la ni mɔgɔ kun kɔrɔtalen bɔra ni mɔgɔ bɔra nin ko in kɔnɔ min ma kuma fila fɔ o ye sokɛli Mayiga a k'a bolo fila kɔrɔta walayi cɛya tɛ bonya ye janya tɛ si tɛ cɛya ye i bɛ min fɔ i k'o kɛ a ye min fɔ a y'a kɛ a ɲɛ fara ɲɛbali kan a y'a kɛ o fana bɛ sɛbɛn ka bila donc k'a yira ko Choguel ka démissionner ye kuma wɛrɛ di nin tɛ Choguel o de ye ɲinina nin ko in bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu na fɛn min nɔfɛ wariw bɔra kow kɛra pour que Choguel de bɛ se ka taa ne yɛrɛ ye kumaw mɛn ko k'a yira k'a fɔ hali n'a kɛra risiki ye ni CNT mɔgɔ dɔw ka san fila sara dir'u ma k'a fɔ hali n'u gɛnna u bɛna san fila min kan ka kɛ transition na o sara kɔntira ka di dɔw ma donc nin ye ko labɛnnen tun ye a dabɔra nin de kama ni papiye in laseginna Choguel ka démissionner ne ye ne dakuruɲɛ fɔlɔ ne ko n ko Choguel kana démissionner dɛ ne ye ko in faamu kojugu ni mɔgɔ ye ko min faamu i tɛ girin o kɔ kan k'a fɔ Choguel dɔrɔn bravo e de kunkɔrɔtara e ye min fɔ an ye i y'a k'an dari la ka tila k'a yira maliyɛndenw na n'a bɛ da mɔgɔ la a ye da Choguel la wa n'a bɛ mɔgɔ suteni a ye Choguel suteni ne b'o de fɔ n ka kuma bɛɛ la ne bɛ segin ka bɔ ala ma den kɔ ne bɛ mɔgɔninfin bila yɔrɔ min n'i ye min f'i da la n'i m'o baara kɛ i ne tɛ ɲɔgɔn ye tuguni ne ni mɔgɔ tɛ kɛlɛ wariko la n tɛ kɛlɛ pilasiko la n y'o fɔ bɛɛ ye ko diya mais i ka fɔta n'o n'i ka kɛta ma bɛn dɔrɔn i ni ne bɛ fili ɲɔgɔn kan tiɲɛ b'o la ne m'a fɔ ne tɛ nin militɛri ninnu suteni n tɛ basi ɲini n'u ye k'a fɔ bɛɛ ye mɔgɔ si kana bɔ k'i bɛ taa mouvement k'u contre la ko nin papier in signé non non an k'an sigi an ka hakili jagabɔ an k'a lajɛ u bɛ ka taa n'a ye sira jumɛn fɛ an ka jateminɛ kɛ an ka papiye sɛbɛn kɔni k'a yira k'a fɔ u ye nin min ka hakilinata tɛ an k'an sigi an k'u lajɛ wa nin de tɛmɛlen kɔ sa ko association dɔ de bɛ na k'a ye bɔ dɛ an ka taa indépendance kan ne k'a fɔ maliyɛnw ye nin vocali in besoinnen bɛ partage la a y'a partage a ka sɛbɛkɔrɔ partage maa si kana tugu ma association si kɔ k'i bɛ bɔ k'i bɛ taa ko mali k'a kɛ tan faransi k'a kɛ tan hmm. bɔli kɔni an b'o ɲɔngiri de sa ko ni maa ko n'i ti i mi i bɔra yɔrɔ min n'i t'o dɔn i bɛ taa yɔrɔ min i tɛna se k'o dɔn diɲɛ kɔnɔ anw bɔra ni sutenini don sutenini kɛra a ma dogo maa si la an bɛɛ y'a communication ye mais an bɛ yɔrɔ min ka to ka bɔ ko carnaval ni fɛn maa si kana bɔ ni maa mago bɛ maliko la maa si kana bɔ parce que f'an k'a dɔn an bɛ ka taa sira min fɛ n'an y'an ta sira dɔn k'a yira mali kɔnɔ ni mali kɔkanna ka bɔ ka to ka bɔ dɔrɔn k'aw ka baaraw bila k'aw ka journaux ta ka bɔ ka taa aw yɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ kan k'o kɔrɔ k'aw bɛ ka militaire soutenir ne m'a fɔ kana soutenir dɛ an k'a kɛ dusukun la sutenini ye k'a kɛ hakilila sutenini ye an k'an sigi an ka so an k'a lajɛ militɛriw yɛrɛ bɛ ka taa n'an ye min o yɛrɛ ye sɔrɔ belebele n'an y'o dɔn n'an kan k'a dɔn ka taa sira min fɛ an b'a dɔn ka t'o sira fɛ an kana bɔ k'a fɔ k'an bɛ marisiw contre la an kana bɔ k'a fɔ k'an bɛ marisiw pour la an k'a jateminɛ k'a ye nin militɛri ninnu yɛrɛ sisan ne ye nin fɔ kabili n ka kuma fɔlɔ n ko maa min y'i janfa siɲɛ kelen a b'i janfa siɲɛ kɛmɛ o kuma na n'i b'i da mɔgɔ la i b'i d'a la k'i tɔli to o de bɛ ne ni mɔgɔ tɔw cɛ sisan an b'an sigi an b'a lajɛ militɛri ninnu ye minnu fɔ tɛgɛrɛ fɔr'u kunna ko minnu na yɔrɔ an bɛ ka taa yen wa an tɛ ka taa yen a dɔn man gɛlɛn o ɛsike zon bɛna na minɛ kelen filanan ɛsike ɛɛ vokali bɛna janya n bɛna fitinin far'a kan